Igbo bụ Igbo ekele m ụnụ ọ Lọlọ Nneka Chimezie na anyị na-ewetara ụnụ ọnọdụ Igbo ihe m jiri bịa kịta bụ ka m kpọọ ndị Igbo anyị na Krismas erube ka anyị ga-ala ụlọ ụfọdụ ndị Igbo na-agba ọsọ asị na a na-egbuchisi ndị mmadụ n'ụlọ anyị needịrị ịla hazie ụlọ chụpụ ndị na-egbuchisi anyị n'ụlọ anyị needịrị iji otu olu jikọọ aka ọnụ chụpụ ihe dagidere anyị na anyị agaghị ejikwanụ ụjọ daara enwe n'elu ndị nna nna anyị ha abụghị ndị ụjọ ha ejighị ụjọ biri ihe na-eme n'obodo a wakpo obodo obodo akwụ ka dike defendụọ onwe ha Um, anyị ahụgo na ihe na-eme n'ala Igbo ka m nye unu analysis of ihe na-eme n'ala Igbo ọ bụrụ na unu amaghị ihe na-eme n'ala Igbo na unu lee anya unu bụrụ ndị igbo leruonụ anya lemanụ anya gemanụ m ntị unu lee anya unu ga-ahụ na south west region na ọ sọsọ ebe nwere peace bandit anọghị na south west ọ bụrụ na prezidenti anyị nwere ike ime e nwee peace na south west why can't he extend same ụnụ ma na ndị south west nwekwa ndị ike ya ya kpọọ ihe a kpọrọ gịrịgịrị nwekwa ha na-eme ya ọ bịa ha ka a mụtara agboro ịgba ihe ọkụ ha bụ ndị nwere ụmụ okorobịa na-emebisi ihe na-enye nsogbu mana south west even Lagos dị peaceful with ndị agboro niile juru na ya ndị cult niile juru na ya mana ala igbo ihe e ji mara even ịkwụ ya laa n'ụlọ e nwere some boys mana ịkwụ ya laa n'ụlọ ugbu a before gaa n'obodo i lere anya ị gaghị ahụkwanụ ndị ihu ha dịka ndị na-eme ihe a so ka m kọọrọ unu ihe na-eme ọ bụrụ na unu amaghị ihe na-eme na prezidenti anyị to him e nweghị ihe gbasara Nigeria ọ dị bent on building south west economy and ị ma ndị a na-ebelieve na ha nwere ike iche eche buildụọ nke ha a ga-akwatu nke onye ọzọ ha agaghị ekwu ya otu ha si believe ya ndị onye ha na-eme so this insecurity ị hụ aghakasị ala anyị na-ahụ na kamgbe ọkwa take over gọọmenti achịkwa south west i si before before ị na-abata pụta ihe a ị ga na-ahụ polisi i si Lagos na ị nwere ike ịgbaruo ya almost steepụ na Ogun State before gị hụ polisi polisi checkpoint o mana crime anọghị na no army mana crime anọghị na n'ala Igbo nwere ala Igbo if ị na-aga na Lagos a ị na-aga na Lagos a moto emebie ife ọjọọ i legharịa anya ị nwere ike ịhụ 10 rough looking young men ga-agba gị okirikiri If ị sị ha bịtụ aka na moto nke kwụ ụgwọ, ị ga-akwụ ụgwọ aka ere gị ya ihe. Ọ naghị eme n'ala Igbo. Anyị gba- anyị agbala nkịtị omume ọjọọ nọ n'obodo a, a na-ebula ya n'ụlọ, na were ya na-agwarịrị ezigbo omume ndị Igbo anyị nwere. Werezie nwayọọ wee confusion pega n'ime anyị, anyị na-alụgbusi onwe anyị. ha dị lasị anyị ebi udo Lagos ejula ihe a na-erent flat na Lagos now three bedroom flat na Lagos two bedroom flat na Lagos now three million three point five in choice some areas like Gbagada adị m ekwu maka island o ime onwe ya Gbagada Anthony Ọkọta then ọ wụ three bedroom four million four point five why high demand that means a lot of population na-etroop into Lagos why ihe anyị na-aghọtahụ bụ na ka a na-eme ihe a na-agbalịsi na-emebisiri anyị ihe were ipop na-enye anyị excuse ipop pụtara chi na-emepe anyị anya to this thing ha were media ya sacha were ipop were jee aka ha were bịa eh, federal might na-afund unu ọ na-ajụdịkwa onwe unu ndị Igbo let us assume na ipop nọ ndị a na-ekpotezi n'ala Igbo ele uru ha sometimes m gekata ihe ndị mmadụ na-ekwu ọ na-agbakasị m isi na ala Igbo nwere onwe ya dịrị onwe ya peaceful federal gọọmenti decide ya wụbata ndị amị ozugbo a wụbatara ndị amị ebe a na-enwuru ọkụ anyị nọ under siege ịpụta na nga ndị amị gịnị ka ọchịrị aka nyere enweghị ihe a na-eme ndị Igbo anyị ekwudo okwu o Nnamdi arakwa na nga na-atara anyị ahụhụ because that boy wasn't from a poor home ọ bi na UK ọ nwekwa ike relax balance otu ahụ balance na Amerịka na-arụrụ onwe ya ọrụ but ọ hụrụ ihe na-eme nke anyị niile hụrụ pụtazie aka akpara ya onye ụfọdụ ndị na-ekwu ihe na-eme n'ala Igbo nọ na palọ ya ya na-ekwu ihe na-eme na Anambra na-ekwu ihe na-eme n'Enugu na-ekwu ihe na-eme n'Imo ndị iro si n'okpuru wụbata ụnụ ama ihe ha mege a na-eme ihe a na-eme ndị mmadụ a na-apụsịsị onye na ọpịa akpa ya pụ onye na ọpịa akpa ebee ka a na-aga Lagos Ogun state Ekiti ebe dị secured Ele ihe kpatara na ndị amị anọdụ na South West? O nwedị ebe ị ga-aga hụ ndị amị. Ele ihe ndị amị gwanụ m kemgbe 3 years or 4 a wụbata ndị amị na South East eme asị ya hapụ gịnị mee? Hapụ gịnị ele ihe ha metebebere? Eledị onye amị mebere arrest, ndị kidnap, onye amị akpọta ga eru kiki onye ndị amị akpọpụta mmadụ try ya. Na ị na-alụ ugbu a na ndị akpọsa business center. making life so miserable business people before gị esi enugwu esi ọnịcha ruo enugwu ị ga-aga ngwa na gị ga-entere atụ nwa onye ha ga-emove business ya from imo to from ọnịcha to owere one hour ị ga four hours why ị ga akwara ndị Igbo gị pụọ ndị ba anyị emechi ọnụ na what is actually affecting us na-ata aka n'ihe because ipop anyị na-ata ha wụ the problem so the problem will not be solved the problem na federal government ji aka ha na-asponsor this insecurity so that ka ndị mmadụ na-enubata maka na population na-edevelop ya wụ economy a na-ekwu na economy na-egrow anya na na Lagos is the fastest economy on on whose uh, accounts on the account of South East region on the account of Middle Belt on the account of the North on the account of Mid uh, Midwest on the account of south south ndị ihe a Lagos ji ugbu a mụvụrụ ha to Ogun steeti maka ha ma na ndị mmadụ move in an area settle down ọ na-adị difficult onye ahụ ịpụ they know so sọsọ ihe ndị ala na onye ọbụla na-akpụ brain otu ha ga-eji gbajuo onye ọzọ aka were nke ya gbajuo onye ọzọ aka were nke ya gbajuo onye ọzọ aka ana m ayọ Igbo ọkachasị ụmụnna anyị nọ in diaspora ka anyị were nwayọọ baa n'ime ụlọ chịkwa onwe anyị onye ọbụla tinye ọnụ tibe mkpu sị release Nnamdi Kanu onye ọbụla bụ onye Igbo let's assume na Nnamdi Kanu wụ terrorist otu mmadụ nchewụrụ enene otu e si jail ya pụọ n'ụlọ then a jail zụọ onye gburu egbu 20 years jailzie ya nyezi ya life imprisonment is it not enough for you as onye Igbo iche ihe ọnụ anọkata ewepụta anyị picture of a eh, di Dora Akunyili ewepụta anyị picture of Gulak ụnụ chezọla Asari sị na Soludo mere ya employ ọ Soludo kpọbatara ndị a na Anambra Soludo gwara ndị Anambra mgbe ọ na-aga into this agreement Hope Uzodinma ọ gwara ndị Imo mgbe ha na-aga this agreement so in order to ha ga-ekwu okwu ha kwuo okwu Asari ibu ya ha maka nke ọ bụrụ na ebu ya ka ejidere lụtatụ nke o buru nke ọ dịka ha mechara ha achọ ilu ya ya pụtago bepụ ha na Asari emepe ọnụ kwuo na-agwa Tinubu dịka president na na o chefuola na ọkwa na trailer load of skull and skeleton ya butere ha na ọ wụ ndị o gburu egbu ya ya na-eme wee egbuo eburu ozu egbuo eburu ozu egbuo eburu ozu ya ọ na-anya anụghị ya eziokwu niile ndị Igbo onye ọbụla pụtara against IPOB asụkwa ha nwa were ego kwụọ ndị Igbo maka ha kwuru ya ekwu onye ọbụla kwuru biko kpọta ụlọ ụmụnna ha kpọọ ya obodo ha chịka amapụ ha n'iwu ka anyị nwegoro ndị anyị na-aya ndị niile awụ ndị Igbo akwụrụ ụgwọ na-ekwu okwu a oruole mgbe anyị ga-agbakọ agbakọ tinye ọnụ tinye aka ebe ọbụla ị nọ fire onye ọbụla ị na-apụta ekwu ya bịa prove ya jụgụna na onye a few question na Asari Dokubo sị na ya ji trailer load buru skeleton ọkwa ya kwuo mme kwuru bupụrụ federal gọọmenti ọnwa ọnụ dị ya na onye na-anya anụrụ na eyi asa Asari sọ ebe ya chere nche n'ebe e nwere insecurity ya ndị ụmụnna anyị ọnụ na-apụta na-eme na analysis a ndị ahụ asa akwụ ụgwọ federal gọọmenti asị enwe ndị Igbo ebiri ego so that ndị Igbo na-ekwu ọnwa ọnọ ndị Igbo na-ekwu bịa na nke Soludo na-ekwu

ka ndị mmadụ na-ebubata na south west so ihe m na-agwa ụnụ ndị be anyị bụ na onye aghọgburu ka a gbara ndewo